aa kalanga tinachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene lero muliko bwanja nzathu Kumangalandeko ife abale anu kuno kwanu kumudzi tili bwino amwene Anthu akuno kwa Chaferamthengo sikuti tikudandaulabe kwenikweni, zochitikachitikazo ndiye zikuchitikabe ndithu. Chaka chino soya nde wativuta koopsa, mukuti nthawi inayake muja ndidakambira muja, ukapeza mpata woti ndi kukaima penapake kuchikhoma chiliro, tikumatero ndithu, ukabisala penapake anthu asakukuona, kenaka kuchikhoma chiliro kuti amayo! Mayo! Basi. Ndikukhulupirira kuti amenewa, achimwene, awo amakhala mankhwala a nkhawa kwathu kuno. Leronso ndiyamikire basi zomwe zija zotsogola za Kwezy zimene zandiguliranso sitampa. Munthu amene amayenda ulendo wa pa basi koma sanayambepo wakwera basi za Kwezy, ndimakhala ndikukamba mobwerezabwereza kuti, Ameneyo sanayambepo wakwera basi. Amwene, panopa kwathu kuno basi ndi imodzi basi, Kwezy yoyenda mwadongosolo, madaraiva ndi ogwira ntchito ake ophunzitsidwa bwino kwambiri ikanyamuka ulendo munthu sukhalanso cheucheuyi, umakhala tima liri zii pozindikira kuti aah ulendo ndauyambawu ndikafika ndithu. Ukufuna kudziwa za chani kodi? Za mafuta a gamoto? Ayitu pakadali pano nkhasako, komabe akuluakulu anaulula kuti iih Ndi mmene zinthu zikuyendera pakadali pano, tikadalibe pa mpeni ku nkhani ya mafuta a galimotoyi. Nkhasako ulendo uno zikuoneka kuti avomereza kuti tikuyenera anthufe tidzikhala tikudziwa kuti pena pake sizinagwirebe msewu kwenikweni. Ulendo wina wake paja makosana oyang'anira za mafutawo adayima pachulu kulankhula nkhani zodabwitsa kwambiri. Kuyima pachulu ndi kukuwa kuti ayi abale! Kuyambira lero Aigupto! Hi! kani mizere yodikirira mafuta m'malo momwetsera mafuta mukuionayi simudzaionanso iyi tikulumbira ndithu dekedekedeke thuwa ndiyetu aliyense akamayenda adayiwaliratu kuti a mizero tsiku lina lake ikhoza kudzaonekanso nanga simabwana adatitsimikizira koma kutiko mm, mm. zidachitika zidali zoda mutu kwambiri amwene ndiye kunali pakalapakala kusowa mtengo wogwira Zija tinkakamba zija zoti anthufe tikufunika kumatikonzekeretsa mavuto ngati awa tikawaona tidzitha kulankhuliratu kuti akuluakulu vuto lomwe tili nalo pakadali pano ndi ili tiyeni tivale zilimbe osati kumatipatsa chiyembekezo chabodza ayi. Kungoti vuto lalikulu limene timakhala nalo kwathu kuno achimwene ndi lomwe lija losasintha kaganizidwe. Penapake maganizidwe athu ndi amene akutipangitsa kuti tikhale m'mavuto adzaoneni. Achimwene, ndakhala ndikumakamba kuti kwathu kuno choyenera kuchitika tonse timachidziwa koma timasankha kupanga zosemphana. Kwa nthawi ndithu kumadziwa ndithu kuti forest forest i kaya kaya fox ka, ka, i kaya mmati chani kaya koma ndizomwezo ndithu ndalama zakunja kumadziwa ndithu kuti zikutivuta sizikutheka ayi koma basi mmakwathumu duu mabwanawo vimadotolotu vophunzira bwino bwino kumayembekezera kuti foresitiyo tsiku lina lake yokha yokha idzangobwera kuti ngambwi ngambwi basi ifeyo tili manja pindize ngati mmwenye abudu pa masitolo pa abudula pa bawi panopa pamene zinthu zafika apa achimwene timayenera kuti tikhale ndi msonkhano wakhadzikhadzi kuitanizana onse olamula kaya ndi otsutsa kaya ndi asing'anga mizimu kaya ndi athakati owuluka usiku kuitanizana akuluakulu tiyeni tikhale pansi tikambirane mavuto amene tili nawo pakali pano ndi awa zikuoneka kuti mwina mwake kukubweraku chinthuchi chikugweratu titani machitidwe ake kwenikweni Ayi ndithu, mfundo zachuma zimene tikumalimbana nazo ndi za m'mabuku basi. Ayi, apapa ndiye zikatere, ndiye apapa zimatere, mzerawu umaoneka motere. Chinthu ndikumachiona ndithu chikudirizika. Ndi zodabwitsa kuti zizindikiro zonse zikuonetsa kuti zinthu sizikulowera kwabwino. Ndi zodabwitsa kuti mu nyengo imeneyi palibe amene akutekeseka amwene, kuli zii! Aliyense akupanga zake ndi banja lake. Panopa anthu amayenera kuti adzichepetse basi, akhale pansi aone kuti apanga bwanji. Ayi ndithu, tikudikira mafuta a galimoto ayambe kuvuta kwambiri, anthu asowe mtengo wogwira, ndiye tidzayamba kuchita za kaphulira, enanso pomwepo ndikumazemba, kumatidyeranso masuku pamutu. Pajatu osamaiwala kwathu kuno mavuto ena ake anthu amachita kuwadzala dala achitike kuti akhale ndi nthawi yowomola ndalama zankhaninkhani. Mavuto aliwonse kwathu kuno wina wake amakhala akudya bwino kwabasi. Kwathu kuno nkhani isamangothera poimika mbendera yofiira kuti akuluakulu tikufunika mabiliyoni mwakuti kuti tikhale ndi mafuta a chaka chonse kwathu kuno. Idzipitiriranso nkhaniyo kuti, akuluakulu, tikumane, tiye tikambirane, tipange bwanji? Mafuta akasowa, ovutika sikuti amakhala anthu amodzimodzi okhaokha ayi. Wina aliyense amakhala akuzunzika mu njira imodzi kapena inzake. Nthawi yochuluka ikumathera anthu ali pa mzera wa mafuta. maliro anthu kutisiya ku zipatala zathu tikumakanika kuti kodi ndiye thupi la m'bale litinyamula bwanji kuti akapumule bwino ku nyumba yake yotsiriza maliro kumapeputsidwa kunyamulidwa pa kabaza wa njinga yakapalasa katundu akumakwera mtengo tsiku ndi tsiku chifukwa cha kuvuta kwa mayendedwe kuti katunduyo akafike kwa angwangwa ku lilongwe kapena kwa abuluzi mwinanso kwa achimwaza mchenga ku nsalu uko Kamba ka kuvuta kwa mafuta. Ndi chifukwa chake viwanthu vophunzira bwino bwino vija vimayenera kuti vikhale pansi msonkhano wadzidzidzi, zikambirane akuluakulu titani. Si amati paja nzeru umati nzako koma nzokuuza? Komanso paja amati nzeru zayekha anaviika nsima m'madzi? Kwa nthawi ndithu takhala tikumayimba nkhani za migodi kwathu kuno. Mpakana unduna wathunthu ndithu dii! Mudziyang'anira za migodi. Kodi zimene zija zili pati? zochitika zake mpakana pano achimwene nthawi ikumapita sitikudziwa kuti kodi kwathu kuno ntchito za migodi zimayenda bwanji kafodya kamene timadalira kuti katibweretsera forex ndalama zakunja kwathu kuno madollars ayi ndithu pano kungosanduka kambewu kachabechabe tindalama takunja timene tikumabwera ndi fodya tam'manja mutu ting'onong'ono tomabweranso miyezi yochepa basi malonda afodya akatha Basi, nafenso timapita kukagona, kuyembekezeranso kuti ulendo wina malonda a fodya adzayambirenso! Tindalama tochepa tija ndiye tomweto timafuna kuti tigulire mankhwala kunja kwa dziko lino, timafuna tigulire fotereza, timafuna tigulire mafuta a galimoto, ngakhalenso enieni ophikirawa timafunanso tigule ochokera kunja.

Masoya nde tikulima, mitedza nde tikulima chaka ndi chaka ndithu. Chimene timakanikira kunena kuti iyayi katundu winayu ngati mafuta ophikirawa sitidzigulanso kuchokera kunja, kuyambira lero tiyeni tiziphinya mbewu zathuzi kwathu konkuno, tidziyenga mafuta konkuno. Zimenezi ndi zimene sindimatha kumvetsa amwene mpakana pano. Mabwana awo kumipandoko amadziwa ndithu kuti kwathu kuno tili ndi miyala ya mtengo wapatali koma timangodzilankhula pakamwa. Anthu amene adapatsidwa udindo omaongolera malonda a miyala ya mtengo wapatali nawonso ndi akamberembere, anapeza madobadoba awo. Amawauza kuti miyala musabwere nayo kwa ifeyo yaye, tikugulani molira. Tinaye mnzathu amene akhoza kukugulani miyalayi pa mtengo wabwino ali ku Dubai. Ife ndikumangogona umangoti za migodi zikuyenda bwino osadziwa kuti kalipo ndithu kagulu kamene kadagwirizana kumagula miyalayi mwa nseri ndikumatumizanso ku misika yawo ya kunja mwa nseri ndalama zoyenera kubwera kuno kutipindulira ifeyo tonsefe ndikumapita mmanja mwa anthu ochepa ndithu. Khulupilirani achimwene kwathu kuno kuli anthu amene ali ndi ma dollars m'nyumba zawo. Mwadaladala amafuna tikhale pa mavuto adzaoneni kuti iwo okha zawo zitheka ndithu. Miyala yathu ya mtengo wapatali ikupita, anthu akukumba ndithu, koma ngati dziko sitikupindula ayi. A ku unduna wa za migodi amadziwa ndithu bwino lomwe zimene zikuchitika, koma hehehehehe ndalama ndi kamnyamata kovuta, mwamva inu? Ujeni, ndimati ndinene kuti a ku unduna wa zaulimi gagatu anthu akutulutsa kwathu kuno akupita naye kunja, ochuluka kwambiri gaga. akuti zikadye ng'ombe zakunjako zaku Zambia kaya zaku Tanzania zaku Zimbabwe zizinenepa bwino zakunjazo ng'ombe kwathu kuno ng'ombe zathu zingokhala nthiti zokhazokha ngati magalimoto amawaya chaka chino chimanga kwathu kuno chavuta aku unduna wa zaulimi Tetezani alimi a ziweto kwathu kuno. M'malo mopanga ulimi wathu wa ziweto ukhale wa makono, tizikhala ndi ziweto zolozeka, tizitha kutumiza nyama kunja kwa dziko lino, nyama yabwino, ndalama zakunja zimafolekisi zikumasowazi zibwere kwathu kuno. Ayi ndithu, zopanga zathu za zii zenizeni. Ndakwiya nazo kwabasi. Aaa, iyayi, iyayi. Mpakana ndafika polankhula chizungu ineyo bwande bwantasa. Wha- What, what, what is, what is, what is, what is, what is what is this, what is long what is long with what is long ndi zisikantire ah ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande kuda kunyasalande sungamvetse